an balimaw aw ni yan tuma aw balimamuso madame cissé ramata sissoko a n'aw ba tanti ra ka bɔ atlanta etats unis bi n bɛna kuma covid de kan mun na parce que bana don min bɛ kan ka mɔgɔ caman faga dɔw ko k'u dalen t'a la dɔw ko k'u dalen b'a la n bɛna fɔ ɲɛna mun de la bana in ye tiɲɛ ye wa vaccin min bɔra fura min kan ka mɔgɔ furakɛ virus o ye banakisɛ ye min bɛ bana in cause ani fɛn min b'a kɛlɛ tɔgɔ ko vaccin donc n bɛna kuma vaccin kan mais pour i ka vaccin faamu vaccin yɛrɛ ye mun de donc n bɛ fɛ n terimuso minnu bɛ premier cycle la ka bɔ première la fo sixième olu bɛɛ k'a faamu i ka se ka taa dɔ bara k'a fɔ a tigi ye nin de ye vaccin ye nin de ye virus ye ok all right donc nin de ye virus ye virus a bɛ komi balɔnin dɔ kisɛkisɛninw b'a sanfɛ virus bɛ komi banakisɛ a bɛ komi bagan fitinin dɔ min bɛ don mɔgɔ fari kɔnɔ n'a don i fari kɔnɔ a bɛ den caman wolo wolo wolo a bɛ caya i fari ma a bɛ don i farikolo tɔ kɔnɔ a b'i bana dɔw bɛ sa dɔw tɛ sa donc virus o ye banakisɛ ye i m'a ye a ni balon de bɔ la komi balon min fɛn b'a komi balon min bɛ se ka taa yɛrɛ ma a bɛ taa mais a fitinin de don dɛ mɔgɔ t'a ye ɲɛ na fitinin fitinin maintenant mun de la vaccin kuma bɛ kan ka gɛlɛya mɔgɔw bɛ kan ka fɔ eh, est ce que vaccin in est ce que science de don ou bien politiki mɔgɔw de b'a kuma fɔ maintenant compagnie caman bɛ kan k'a fɔ k'u bɛ fura dilan bana ye parce que bana in bɛ kan ka mɔgɔ caman faga donc mɔgɔ dɔw fɛ u tɛ kan ka fura in dilan ka ɲɛ u bɛ fɛ k'a feere dɔrɔn ka wari sɔrɔ o la dɔw tɛ kan ka d'a la dɔw fɛ bana yɛrɛ in tɛ tiɲɛ ye vaccin in tɛ tiɲɛ ye maintenant dɔw fɛ fana pour que u bɛ kan k'u kɔrɔtɔ kɔrɔtɔ k'a kɛ est ce que u y'a kɛ ni hakili ye n bɛ fɛ k'a fɔ aw ye a bɛ komi fɔlɔ la cogo min mɔgɔw tun bɛ fali wotoro ta ka taa dugu ni dugu cɛ u bɛ tile tan tile mugan tile bi saba kɛ mais bi u bɛ se ka mobili ta ou bien u bɛ avion yɛrɛ ta yɔrɔ ka teli donc ça veut dire que science yɛlɛma tellement fɛn min fɔlɔ la a bɛ se ka san tan kɛ an b'a kɛ sisan a bɛ se ka hali san kelen kɛ fɛn min fɔlɔ la a bɛ san kelen kɛ a bɛ se ka kalo kelen kɛ fɛn min fɔlɔ la a bɛ kalo kelen kɛ an bɛ se ka kɛ tile kelen o de la aw b'a ye ko vaccin min kan ka teliya et puis encore le fait que compagnie caman bɛ kan ka essayer k'a fɔ k'u bɛ vaccin kɛ o ye ko ɲuman de ye parce que competition ka ɲi o kɔrɔ ye bɛɛ bɛ fɛ ka ɲuman kɛ walasa i ta ka san hali ni wari kama de i ta ka san donc n bɛ fɛ aw k'a dɔn vaccin min bɛ kan ka kɛ compagnie minnu bɛ kan ka kɛ u b'u sɛbɛ la u bɛ kan ka kɛ maintenant joli bɛ kan ka nin vaccin in kɛ compagnie tɔgɔ ko Pfizer BioNTech olu ye compagnie fila ye min ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ k'a kɛ n'u bɛ vaccin kɛ sisan u b'a kɛ dɔɔni dɔɔni de u bɛ fɔlɔ ka kɛ mɔgɔ dama na k'a lajɛ n'a t'u faga ou bien n'a tɛ kojugu kɛ la u bɛ tila ka mɔgɔ dɔ fara kan u bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛw fara kan an b'a fɔ min ma ko phase 3 phase troisième sabanan an b'o de la sisan u y'a kɛ mɔgɔ waa bi naani ni fila quarante-deux mille personnes u y'a k'o de la maintenant u b'a kɛ cogo di de u bɛ mɔgɔ ta sisan quarante-deux mille u bɛ tilancɛ ta u bɛ vaccin k'u la tilancɛ u bɛ ji kɛ pikiri la dɔrɔn k'a k'o la an b'a fɔ ma ko placebo o kɔrɔ bana fura yɛrɛ tɛ dɛ mais u bɛ mɔgɔ nɛgɛn quoi donc i yɛrɛ b'a miiri ko fura de don donc u b'a to sisan k'a lajɛ est-ce que n'u y'a kelen bɛ bana u y'a k'u la tuma min u ye mɔgɔ waa bi naani ni fila quarante-deux mille personnes mɔgɔ kɛmɛ ani bi wolonwula de banana nin gurupu fila bɛɛ la minnu ye vaccin sɔrɔ ani min ye ji gansan sɔrɔ kɛmɛ ni bi wolonwula ye lajɛ k'a lajɛ mɔgɔ joli de banana u bɛ gurupu jumɛn na u y'a ye mɔgɔ seegin dɔrɔn de tun b'a la min ye vaccin sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni fila olu bɛɛ ye placebo placebo kɔrɔ n'i bɛ expérience kɛ u bɛ fɛn min d'i ma fura tɛ dɛ u bɛ kɛ ji ye fɛn k'i nɛgɛn dɔrɔn s'i k'a miiri ko fura don parce que o fana bɛ mɔgɔ hakili ɲagami ni fɛn dɔ dir'i ma i b'a miiri fura don a b'i nɔgɔya ka sɔrɔ fura yɛrɛ tɛ an b'a fɔ ma ko placebo donc i y'a ye mɔgɔ minnu banana kɛ minnu ye placebo in ta 162 kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ni fila olu de y'o sɔrɔ donc ça veut dire déjà que jama na minnu bɛɛ ye vaccin in yɛrɛ sɔrɔ olu caman covid m'u minɛ maintenant an b'a fɔ ma ko donc o kɔrɔ ye mɔgɔ seegin na eh, mɔgɔ seegin dɔrɔn de banana mɔgɔ bi wolo eh, kɛmɛ ni bi wolonwula o ye 5 pourcent donc 95 pourcent tɔ mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru n'i y'o ta kɛmɛ o kɛmɛ olu si ma bana o kɔrɔ ye ko vaccin in ka ɲi d'habitude an b'a fɔ ko vaccin ka ɲi n'a bɛ se ka mɔgɔ bi duuru dɔrɔn furakɛ kɛmɛ na nin dun ye fo mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru o kɔrɔ ye vaccin in testera mɔgɔ minnu na déjà mɔgɔ ba bi naani ni fila 42 000 personnes olu bɛɛ y'a sɔrɔ olu bɛɛ sera ka nɔgɔya c'est à dire que le vaccin là est efficace maintenant n y'a fɔ n ko virus

donc o kɔrɔ ye dɔrɔn a bana tɔgɔ komi n'i tɔgɔ ko musa i tɔgɔ ko madi ko jɛnɛba a tɔgɔ ko SARS-CoV-2 ale de ye virus ale ye banakisɛ ye mais banakisɛ yɛrɛ a fari bɛ cogo di de i m'a ye a bɛ komi fɛn dɔw b'a la point dɔw b'a la ka bɔ bɔ a la an b'a fɔ ma ko protéine de don u bɛ komi ta a n'a kɔnɔna fana fɛn dɔ b'a kɔnɔ an b'a fɔ ko RNA mRNA o ye mun de ye o ye ko adamaden eh, ni sigiyɔrɔ i ka code génétique sigiyɔrɔ o de y'o ye maintenant vaccin yɛrɛ bɛ dilan cogo di fɔlɔ de n'i bɛ fɛ ka vaccin dilan komi i b'a dɔn ni virus donn'i fari la i fari bɛ ko fɛn dɔ de bɔ an b'a fɔ ma ko anticorps anticorps kɔrɔ fɛn min bɛ bana kɛlɛ ni euh, bana donn'i fari la mais sisan u bɛ min kɛ u bɛ yɔrɔnin dɔ de ta dɔrɔn k'o tigɛ ni yɔrɔnin fitinin k'o tigɛ nin virus la k'o kɛ fɛn dɔ kɔnɔ tuluma fɛn dɔ kɔnɔ k'o don i fari kɔnɔ n'o donna i fari b'a miiri ko bana donna a b'o anticorps kelen in bɔ ka sɔrɔ bana tɛ yen dɛ o la ni virus donn'i fari la don min o b'a sɔrɔ bana kɛlɛbaaw jɔlen bɛ u b'o kɛlɛ donc virus o ye banakisɛ ye o ye fitinin de min bɛ don i fari la mais vaccin o ye banakisɛ ladege de ye min bɛ don i fari kɔnɔ walasa i fari k'a miiri ko bana don a bɛ kɛlɛkɛdenw bɔ u b'a fɔ anticorps k'aw jɔ mais bana tɛ yen fɔlɔ o mais n'i taara san virus bɛ yɔrɔ dɔ la a magar'i fari la n'a donna dɔrɔn o b'a sɔrɔ kɛlɛkɛdenw jɔlen bɛ anticorps ninnu walasa k'a kɛlɛ o de kama a virus a bɔra fɛn min na o mRNA o bɛ komi code génétique i fari yɛrɛ kɔnɔna virus yɛrɛ kɔnɔna na a virus yɛrɛ kisɛnin minnu b'a kɔnɔ o de ye u b'a kɛ fɛn dɔ la tulumafɛn dɔ k'a ladon i fari kɔnɔ o bɛ immunité immunité kɔrɔ k'i fari a fanga a bɛ se ka bana kɛlɛ maintenant nin bɛɛ bɛ kɛ parce que chercheurs de bɛ nin kɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ laboratoire la olu de b'a ɲɛɲini k'a faamu maintenant n bɛna a fɔ vaccin o bɛ komi virus ladege min bɛ don i fari la walasa i fari ka anticorps bɔ o la virus min ye banakisɛ ye n'o donna tuma min donc a b'a kɛ komi a b'i kɔlɔsi sani bana ka na dɛ o b'a sɔrɔ a parelen don k'o anticorps kɛ ka se ka bana kunbɛn donc o de kama an bɛ fɛ k'a fɔ vaccin min bɛ kan ka kɛ sisan mɔgɔw kana siga a la parce que foyi tɛ yen min garantilen don diɲɛ na mais an kɔni b'a dɔn minnu ye vaccin in sɔrɔ olu bɛ kan ka nɔgɔya mɔgɔw ko effet secondaire bɛ se ka k'a la a bɛ se k'i bana don la fɛn bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ bana don la fɛn bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ faga don la bana o bana kɛra banaba ye scientifiques y'u sigi ka miiri ka fura sɔrɔ la ka kɛ mɔgɔ la ka se ka nɔgɔya o de la an b'a ɲini aw fɛ aw ka da la ko bana n'a nana a ka kan ka kɛlɛ D'abord coronavirus virus don banakisɛ don covid bana don min bɛ mɔgɔ minɛ an b'a dɔn ala de bɛ mɔgɔ faga dɛ mais bana fana bɛ se ka k'a sababu ye mɔgɔ bɛ se k'i kɔlɔsi mɔgɔ bɛ se ka i yɛrɛ jateminɛ k'a fɔ k'i k'i kɔlɔsi ka i maga maga fɛnw na pour que i ka se ka barrière parce que virus in bɛ pan fiɲɛ fɛ a bɛ don fana fɛn ɲigimanw fɛ daji ni fɛnw nin bɛɛ n'i magara fɛnw na a bɛ se ka don i fari la ka don i nun na ka se ka t'i bana donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi walasa nin coronavirus kana mɔgɔ si bana kana mɔgɔ si faga an bɛ fɛ k'a fɔ africains mali mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ kan ka i yɛrɛ jateminɛ k'a fɔ bana in i b'a kɛlɛ cogoya i b'a kɛlɛ ni mun ye i b'i kɔlɔsi i b'i nun datugu ni masque ye o y'a condition fɔlɔ ye n'i nun datugu ni masque a b'a bali ka don filanan n'i bolo magara fɛn na i b'a ko ni e, ji ni safinɛ ye ka saniya sabanan ni vaccin bɔra don min na anw bɛ kan ka kɛlɛ kɛ walasa Afrique ka se ka vaccin sɔrɔ pa ka se ka kɛ mɔgɔ la ka se ka mɔgɔw kɔlɔsi ka se ka mɔgɔw bali ka se ka bana in sɔrɔ dɔnkupri a y'a faamuya dɔn n' kɛra i kɔ la a kɔjija bɛɛ ka sa la dɔn k'an bɛn a'aw kɔlɔsi kosɛbɛ a se